Salamu alaikum bi suntigɛ la an bɛna cɛkɛ de dilan ɲɔgɔn fɛ a denkɛtɛya a n'a jɛgɛ n'a accompagnements o mana bɔ yen nɔ fana an bɛna jus d'orange dilan ɲɔgɔn fɛ n'o nimurubaji ye an bɛna daminɛ ni o yɛrɛ de ye sanni an ka taa an tɛgɛ don fɛn sumamaw la an ka nimuruba an b'a ta k'a ko ka jɛ Ni ɲamaku dɔ fana ye, an bɛna o dɔɔni fara a kan ka sɔrɔ k'a tigɛ k'a bɛɛ ji bisi k'a bɔ a la cogoya min na. O kɛlen kɔfɛ, an bɛna yɛlɛma an ka bɔli kɔnɔna la. Lemuruba ji bisilanw bɛ yen nɔ minnu b'an ka baara nɔgɔya an bolo kosɛbɛ. Nanaye ani citronnelle n'o ye binbuluni ye, an b'o wuli ni ji litiri tilancɛ ye k'o fara an ka lemuruba ji bisilen kan, ka sɔrɔ ka na sukaro fitinin k'a la ko nimuruba de fɛ ale ka timi ka ban n bɛ sɔrɔ ka na yɛlɛma n ka nin carafe de kɔnɔna la ka sɔrɔ k'ale bila sumaya la o y'ale dilannen bannen ale ka di kosɛbɛ cɛkɛ la an bɛna san nɔ ka na an ka cɛkɛ dilanni daminɛ cɛkɛ mana fila n y'o de ta an bɛna yɛlɛma an ka minɛn kɔnɔna la walasa ka kuru misɛn ninnu ci ci ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko an caman bɛ se cɛkɛ dilanna ka ban ale ka di kosɛbɛ fana suntigɛ la mɛ dɔw b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ bila ji min na ayiwa n'i bɛ se ka jiba min i b'a dilan n'i tɛ se ka jiba fana min fana i bɛ se k'a to tuma wɛrɛ la n sɔrɔ ka n'a bila san nɔ a ka fin kɔmi n y'a fɔ cogo min na an b'a kuru misɛnnin ci an seko da la mɛ n'a finna olu bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn na n'u yɛrɛ ye n b'a bila a ka fin miniti mugan mugan ni duuru ɲɔgɔn na wagati kɔnɔna la an bɛna an ka accompagnements labɛn poivron jabaden saba, tomati fana an mago bɛ jɔ o la, kɔnkɔn, céleri ni persil an mago bɛ jɔ olu fana la, foronto dɔɔni fana. Olu de y'an ka ingrédients principaux ye. N bɛna a bɛɛ ta k'a bɛɛ tigɛ ka kɛ karo karo misɛn misɛnmaninw ye i n'a fɔ n ɲɛ b'a cogoya min na. Nin ye kɔnkɔn ni tomati ani poivron tigɛ tigɛlen ye tan ka kɛ misɛn misɛnmaninw ye. Ale de ka di kosɛbɛ kosɛbɛ cɛkɛ yɛrɛ la. O kɛlen kɔfɛ céleri ni persil n y'a fana ɲugutigɛ san nɔ ka na o fara a kan ka ni o mélanger ko ɲuman Ivoirienw b'u ta kɛ cogoya min na dɛ an bɛna an ta kɛ ten tɔ yɛrɛ de ale de ka di kosɛbɛ yɛrɛ fana ni jaba fana ye n y'o fana tigɛ k'a fɛgɛya kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna o de k'a la ka ni o mélanger Sɔsi min bɛna kɛ k'a accompagner n bɛn'o labɛn n bɛn'o sɔsi nin fana kɛ n ka jɛgɛ fana na mayonnaise kuyɛriba ɲɛ fila n b'o k'a la moutarde kuyɛriba ɲɛ fila n bɛna o fana kɛ n ka minɛn kɔnɔna la vinɛgiri kuyɛriba ɲɛ kelen ɲɔgɔn na an b'o fara kan ka kɔgɔ dɔ fara kan layimugu an bɛ o dɔ kɛ a la sisan nɔ an n'an ka pɛrisi ni seleri min tigɛtigɛ tantɔ n bɛna o dɔ fana fara kan ka ni a melange ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ O ɲɛ tɛ n bɛ o dɔ de ta k'o de kɛ sisan nɔ n ka jɛgɛ sanfɛla la n bɛna n yɛrɛ bila marinade caman dilan na n ye min kelen dilan dɔrɔn n bɛn'o kɛ k'a bɛɛ baara kɛ siyɛn kelen n bɛna na ale de mun n ka jɛgɛ la ale fana fɛ ale ka ɲi jɛgɛ la kosɛbɛ a b'i ka jɛgɛ goût kɛ très simple I m'a ye a b'i ka jɛgɛ goût kɛ très simple a b'a timiya fana an bɛ kɔgɔ dɔ k'a la ni pɛrisibulu ani paprika dɔɔni fana n bɛna n'o fara kan o bɛna a ɲɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka dɔ fara a timiya fana kan n'a y'i diya i b'a jigin tasuma la n'a y'i diya i b'a don furu la a bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ la ne kɔni ta in don furu de la an ka marinade min tɔ tora an bolo N bɛna tulu dɔɔni fara o kan sisan nɔ ka a ni o melange o bɛna kɛ n ka sauce vinaigrette ye n bɛna min kɛ ka n ka dumuni tɔ in accompagner cogoya min na n bɛ sɔrɔ ka n'a yɛlɛma n ka nin minɛn nin kɔnɔna la ne dabɔ sauce kɛlanw kama kɔni An bɛ tulu dɔɔni k'a sanfɛ ka sɔrɔ ka n'a bila sisan nɔ an ka cɛkɛ kɛrɛfɛ an y'an ka cɛkɛ k'a la loko an y'an ka jaba minnu tigɛ tigɛ ani jɛgɛ fana o fana ɲuman fana o fana filɛ nin ye sisan nɔ voilà ɲɛ tɛ ale b'a dɔn k'a fɔ ko cɛkɛ kɔni ani tulu dɔɔni O de ka di an bɛna n'o kɛ a la walasa ka n'a magaya cɛkɛ tɛ mariner fɛn foyisi foyisi tɛ fara kan an ye marinade min dilan dɛ an b'o de kɛ an ka jaba tigɛtigɛ ninnu na o de ka di kosɛbɛ kosɛbɛ cɛkɛ la an ka jɛgɛ fana mariner ka ɲɛ o de ka di cɛkɛ la cɛkɛ simplement tantɔ dɛ ale de ka di kosɛbɛ